ilu mgbede ilu mgbede mgbe enu bụ ana ọsa mgbe ezi dị n'ukwu ụkwa mgbe nwoke na-achụ nwaanyị ilu mgbede bụ ihe ezinụlọ jiri wee hiwe isi ilu mgbede bụ emume ndị nne na nna na-emere ụmụ ha ndị nwaanyị lugoro oge ịlụ di ọ bụ omenala na-emetụta naanị ndị nwaanyị na mgbe gboo ọ naghị emetụta ụmụ nwoke na mgbe gboo ahụ nwaanyị agaghị alụ di ma ọ bụrụ na o lughị mgbede ọtụtụ obodo na-emere ya ụmụ agbọghọ ruru afọ iri abụọ maọbụ karịa a na-akpọ ya aha dị iche iche n'obodo dị iche iche dịka iru mgbede ịba mgbede maọbụ ịda mkpuke ọ bụ oge eji akpọba ha n'ụlọ ma eleta ha anya nke ọma mgbe ahụ ha agaghị arụ ọrụ ọbụla o nweghị ihe mgbakasị ahụ a ga-ekwe ka ọ metụta ha oge nwaanyị hụrụ nsọ ya izizi bụ oge ọ ga-eji aga iru mgbede o nwere ụlọ a na-arụpụtara ndị mgbede ebe ahụ bụkwanụ ebe ụmụ nwoke anaghị aba naanị ụmụ nwaanyị ga-abịa ya ọkachasị ndị nne ee ha na-aga ekụziri ndị na-eru mgbede etu esi ebi dịka nwaanyị maọbụ nwunye na ezinụlọ ụmụ nwaanyị na-aba n'ụlọ mgbede dịka ụmụaka ma si n'ebe ahụ pụta dịka agbọghọ tozuru etozu ịlụ di a na-elukwanụ mgbede n'ebe ụfọdụ mgbe nwaanyị hụrụla onye chọrọ ịlụ ya emechaa mgbede e si ebe ahụ dupụ nwaanyị ahịa o sizi ebe ahụ laba be di ya mgbe nke a mere nwaanyị ahụ pụtazie ahịa mgbe ụmụ okorobịa ga-ahụ ya amata na o luona ihe eji nwaanyị eme nwaanyị na-eru mgbede anaghị aga ozi siri ike naanị ihe ọ na-eme bụ iri nri na idozi onwe ya nke ọma ka o wee maa mma n'anya a na-akụziri ya otu o si elekọta di ya anya otu o si elekọta ụmụ ya anya nakwa ndị be di ya anya a na-elu mgbede ihe dịka ọnwa atọ maọbụ karịa dịka otu aka ha ezinụlọ a a na-ete ụmụ nwaanyị na-eru mgbede uhie maọbụ uri nke ga-eme ka ahụ ya na-akwọ mụrụmụrụ ma mekwa ka mma ya pụta ìhè ugbu a gịnị mere iru mgbede ji wee naa n'ala Igbo ọ ka nwere ebe ị fụrụ a na-eru mgbede mba maka na ọtụtụ ndị nne na nna na-ahụtazi iru mgbede dịka ihe agba ochie ụfọdụ na-ahụtakwana ya dịka ihe ịgọ mmụọ ọzọzi bụ okpocha nje bụ na ndị ụka bataziri wee mebisia ya n'ọtụtụ ebe ịgụ akwụkwọ na enweghị ohere emeela ka iru mgbede naa ka ọnwa ngwa ka m gụsịalụ gị obodo na-eru mgbede n'ala Igbo mgbe gboo maka na o nwere obodo na-eru mgbede ọ bụghị obodo niile na-eru mgbede na mgbe gboo obodo dịka Ụmụahịa ha na-akpọ ya ịba uke ndị Ọka na Anambra na-eme ya ndị Arọchukwu na-emekwa ya ha na ndị Ọhafịa ndị Ngwa na-eme ya ndị Mgbidi na-emekwa ya ha na-akpọ ya ịkwa ezi nwa agbọghọ maara nwoke ma ọ kwaghị ezi o rughị mgbede nne ya na-eji azịza azapụ ya n'ezi ị ghọtara nke a iru mgbede iru mgbede ndị Igbo ọ bụ omenala ndị Igbo n'oge gboo mana ọ ga-afịazi ahụ ikwu ebe a na-eru mgbede ugbu a mata na ọ bụ maka ụmụ nwaanyị ka e mebere ya ọ bụghị naanị ụmụ nwoke ụmụ nwaanyị torugoro Ogo ịlụ di. Ama m na i si na nke a wee mụta ihe maka na omenala ndị Igbo. Hmm? Ngwanụ, ka emesịa.